Bwampini mutu 10 Namatsenga m'mavuto Pofika pa gombe adapeza zambiri zochititsa chidwi, msipu ndi tizomera tabwino ndi tokongola, mbalame zazikulu ndi zazing'ono, tinyama tina tongoyenda ndi tokwawa. Bwampini adauza anzake kuti amudikire. Iye adapita pa kaphiri kena ndi mivi yake. Atafika paphiripo, adaona kwina kukufuka utsi. koma nyumba yokha osaoneka. Adasilira kwambiri kukaonanso ndani adali mwini wa dziko lokongola lachoncholo. Atayang'ana ndi kuyang'anitsitsa ndithu, adafuna kubwerera kwa anzake kuti azipita, adaona mphoyo ikudeluka. Iye adanyata bwino, adaiwenda, kenaka kuikokera muvi umodzi. Umodzi ndi umodzi idagweratu pansi. Muvi udatulukiranso, nukagwera poteropo. Iye adathamanga nakainyamula. Atafika nayo kwa anzakeko, adaisenda. Kudalidi phwando. Nyama ina adachita yootcha, ina yophika. Vinyo wonunkhira ndiponso wokoma amene adabwera naye Muvina adamwa kuti atsitsire. Atadya, adawafotokozera anzakewo zimene adaona. Adaona utsi. Kudali kofunika kuti akaone kudali ndani kumeneko. Atatsutsana-tsutsana, adamvana kuti agawane magulu awiri. Lina, anthu khumi ndi asanu, lina chimodzimodzi. Adaombeza ula kuti apite ndani. Muvina ndi gulu lake udawagwera, tsono sadataye nthawi, koma kuyamba ulendo nkumapita. Aulendo adatenga nthawi kukafika chifukwa kumene adali kupita kudali kutali ndithu. Atayenda pang'ono adaona nyumba yokoma, yaikulu, yokhala ndi chimuni chotulutsira utsi. Poyang'anitsitsa pabwalo adapeza kapinga wabwino ndi maluwa ambiri okongola kwabasi. Akadachita chidwi choncho, adadzidzimuka poona mikango, akambuku, afisi, ndi nkhumba. Adafuna kuthawa, koma Muvina adalimbitsa anzake mitima. Chodabwitsa chidali chakuti nyamazo sizidachite ukali, koma zidasendeza mofatsa. Zidawagwedezera michira, zina zidawanyambita, Iwo adazizwa ndi nyama zofatsa chonchi. Chidwi chisanawathere, adamva nyimbo zokoma kwabasi mkati mwa nyumba. Nthawi yomweyo mitima idali pha! pha! pha! Adamvetsa tsono kuti mwini wa zonse adali kugwira ntchito ya mtundu wina m'nyumba yake. Iwo onse, poti njala idawapola kwabasi, pochitanso chidwi ndi nyimbo zokoma zomvekera mkati, adafunitsitsa kulowa m'nyumba mwa munthu wosadziwikayo. Mvina adavomereza kuti alowe, koma iye adatsalira pambuyo dala. Onse atalowa, iye adabisala kuseri kwa chipilala. Aja a chidwi, pamene adagogoda, adaona nthawi yomweyo, pompo, chitseko chidatseguka. Nkhope ya munthu wa mayi idaoneka. Munthu wa mayiyo adali wachitsikana, wowala ngati nyenyezi, wokongola kwabasi. Iye adawalozera ku tebulo lodyera. Ali konko, operekera zakudya adabwera nazo, atsikana awiri ovala bwino kwabasi. Akudya, adawapatsa vinyo m'tizikho tabwino tachikhudu. Akuti azimwa, adangoona munthu wa mayi uja watenga kandodo kake, atamenya nako aliyense pamutu, onse adasandukiratu nkhumba. Uja adabisalayu pomvetsera adamva nkhumba zikudzuma m'katimo. Poti amvetsere ndithu adamva nkhumba zikudzuma modandaula. Munthu ameneyu misozi idamgwera nimsambitsa nkhope yake yonse, liwiro lokhalokha adanka nalira kwa anzake aja adatsala ndi Bwampini. Pomuona anzakewo maso atatupa ndi kulira, nawonso adayambanso kulira atamva zonse. Kwachitikanji? Bwampini adafunsa.
Iii, pepani, zachisoni. Iii, iii, anzathu aja si anthunso koma asanduka nkhumba.
Iii. Onse adalira kwabasi.
U- u- u- unakapezako ndani ena anzake adafunsa
munthu wa mkazi waukali
pomva zonsezi bwampini mchifuwa mwake mudatentha ndi ukali ndi chisoni Adauza anzake kuti adikire, adzawapeza. Iye ndi maganizo ochuluka adayamba ulendo wake. Nzeru kwenikweni zidamthera chifukwa iye amapambana anzake onse koma wamatsenga woteroyo adayenera kukhala mmodzi wa azimu, koma woipa. Akatani tsono akakakumana ndi mayi wotereyo? Akudzipweteka ndi maganizo amenewa, adangoona mwadzidzidzi mnyamata wokongola kwabasi wangoimirira kutsogoloko. Kodi nkwabwino akulu? Nanga ngwakuti umenewu?
mnyamatayo adamfunsa. Ndavutika mnzanu. Munthu wina wamayi woipa mtima wawasandutsa nkhumba anthu anga. Nditani pamenepa?
Mnyamatayo adamuuza kuti adachita zimenezo ndi Mabuta, dzina lake lina lachitsikana ndi Namatsenga, munthu wamkazi wokhwima kwabasi. Adamulozera chitsamba china namuuza kuti ngati iye akalandire chakumwa chilichonse ndi chakudya chomwe, akatafunire muzu wachitsambacho. Iye adalandira mothokoza, nayenda ndawala. Atafika pa khomo la nyumba, adagogoda, namtsekulira. Adaona munthu wamkazi watimaso tonyenga ndi taumambala. Adampatsa moni, namulozera ku mpando wa ku tebulo. Kumeneko adapeza chakudya choperekedwa ndi atsikana omwe aja. Vinyonso adaperekedwa, Iye adakumbuka mawu a Mapiko, mnyamata wokongola uja, nayamba kutafunira mtengo uja. Munthu wamkazi uja adanyamuka namumenya pamutu. Ngwindiri! Chosasanduka chilombo. Ndiwedi munthu wobadwa kusachokeka? Ndine!
Umatinji nanga?
Poyankha tero, Bwampini adatenga lupanga lake m'chimake nafuna kudula mutu wa mfitiyo. Chonde usandiphe!
Chonde usandiphe!
adalira Namatsenga. Pompo, iye adakumbukira mawu a mneneri wina amene adamchenjeza za mlendo wina dzina lake Bwampini.
Kodi ndinu Bwampini kapena?
Ndine chiyani? Ndikupha lero ukapanda kundipatsa anthu anga. Fulumiza, asandutse anthu.
Musadandaule, abwera tsopano apa.
adatero mayiyo. Pomva kuzaza kotero, Namatsenga adachita mantha, nakasandutsa anthu nkhumba zija. Posachedwa, adaona anthu akubwera. Iye adathunthumira nawapatsa moni wachanza. Adafuna kulawira kwa Namatsenga, koma Namatsengayo adawapempha kuti akhale pansi ayambe acheza pang'ono. Ukufunanso kuti tonsefe tisanduke nkhumba? Bwampini adakana. Koma Namatsenga adagwetsa nkhope ndi chisoni ndi manyazi, napepesa chifukwa cha chipongwe chake, ndipo adapempha Bwampini kuti akhululuke namuuza kuti zonse zatha, aiwale pochita phwando. Apo onsewo adamvana. Namatsenga adatuma mthenga kukaitana otsalira. Atafika onse akale ndi atsopano adawauza kukasamba madzi ofunda. Atasamba, adawalozera chipinda china kumene adadzola zonunkhira, kupesa bwino ndi kuvala zosita ndiponso zatsopano. Anthu amakongola ndi madzi ndi zovala. Potuluka umo, Bwampini nkuti atasanduka wokongoladi. Ena nawo adaoneka a nkhope zachinyamata ndiponso okongola. Namatsenga naye adali payekha, atumiki akenso chimodzimodzi. Chaka chidagundika, mikate yophikidwa bwino, nyama ya mtundu mtundu, zipatso, vinyo wonunkhira yekha yekha, nyimbo zili mkati chifukwa Namatsenga adali ndi amisiri ambiri a nyimbo. Anthu adadya ndi kumwa koiwala nako zonse. Muvina adagwira mngoli wake nayimba za ulendo wa Angitawo ku Gangire ndi nkhondo yawo yonse. Apo anyamata adalira pomva za masautso awo, kwinaku chimwemwe chifukwa mmisiriyo adayimbanso za tsiku limene Zimezi adalowa ufumu. Namatsenga adadodoma ndi umisiri wotero wa nyimbo. Pompo adamufupa mkanjo wa golide mmisiriyo. Onse atadya ndi kukondwa choncho, Bwampini adadzuka ndi kuthokoza mayi wa ufuluyo, namudziwitsa kuti nthawi yoyambanso ulendo yakwana. Mabuta adamva chisoni navomereza. Adauza atumiki kuti abwere ndi chakudya ndi chakumwa kuti alendo anyamule. Adawapatsanso aliyense wa iwo zovala zambiri. Iwo adanyamuka ulendo wa ku gombe. Atafika adakokera ngalawa m'madzi nauyambanso ulendo.